kugwira ntchito kwa dziko lonse munthu aliyense Ah, nde taonanso digital system mmene afotokozera kuti sangayende payekha popanda agent ai chifukwa ai akubwera ndi nzeru zonena kuti aziganiza kunena kuti aa koma amene bless wayambira kugula airtime muja sagulanso ameneyi zimene munthu zimene zoti sangakwanitse kupanga mwansangasanga chiganizo choterocho kuti akuletsa ayenera kuti aone aganize atani pamene ai masekandi ochepa izikwanitsa kupanga ku- kupanga kaununi kupanga analyze chimene munthu ali kwa ineyo ai ndikamamuona ndimamuona ngati ali monga chizindikiro chimene mulungu anachita pa kaini kunena wina aliyense amene angamuone amuphe anayamba kupempha kunena kuti ayi mwa- chi- chilango changa chakula kwambiri so kupezeka kwa ai mu nkhani ya kugula kuletsa kugula ndi kugulitsa pokhala digital um, digital currency amene akubwera monga ngati namkungwi ndithu mwini wake o- omangirira chinthuyo kuti akumangirira national id akumangirira digital id komanso ndi munthu weniweniyo kuti zizitha kulumikizika mazi- ujeni masystem onsewo ine ndiyankhulepo potero kuti ameneyi ndi agent
mlaliki ibra
Ah, nthawi ina yake ndinachitako mwayi mabungu ananditenga nde anatifotokozera kuti tifuna tikuphunzitseni zida za makono zimene zikubwera Mhm.

facebook twitter ndi maprogramu onse amene tikuwadziwa ma social media onse amene tikuwadziwa Mm. singakwanise kunyamula chifukwa kuti android uja ndi ka ai kamene kakukwanisa kuvomera kunyamula katundu ameneyuyo Mm. so ai amagwira ntchito kwambiri kukukumbutsa zimene iweyo umakonda Mhm. komanso amatha kukuuza kuti paja zakuti simmapanga zakuti mmapanga komanso ai yo ali ngati mabu- maboma amene mboma amene tikuti fotokozali malaptop amatha kuonongeka Mm. mafoni amatha kuonongeka komano ai ndi ai yo utaononga foni yako kugula ina katundu wako amene umafuna kuti zikuiza kugwira ntchito akhoza kuubwezera Mm. mophweka Mhm. ndikuti ai ndikhoza kuyika kuti ndi banki ya katundu yense amene dziko lapansi akuchita Mhm. komanso ai amanyamula ma information amnji achina chilichonse osabalalika Mm. kuti kufusafusa munthu amatheka kuti abalalika kaye ndiganize kaye koma uyu amakhala kuti program imene yonse akuyiyendesa mene ingakhalire mene ukufunira nthawi yomweyo madongosolo nde tingafotokoza kuti ndichida chimene chikulumikizisa kuti pasakhale kutayika kapena kusoweka kwa zinthu zimene tikuzifotokozazi Mhm. komanso amapatsidwa malamulo kuti iye azichita nkoza kumpatsa malamulo kuti ineyo ndikazakuuza tsiku lakuti ndifuna ndalama yakuti usazalole kuti nditulutse iye akoza kutheka kumakumvera Mm. nde amakukumbutsa kuti paja munena kuti zakuti ndisamapange ndiye sindipanga monga malamulo ake Mhm. ndikuti boma akufuna kuti ndalama imene ndikupanga izipangire anthu amene ali mu system yakuti eya izasakha kuti amuika mu system imeneyo ndiwokwanisa kupanga control chilichonse china chilichonse chimene sanapasire sizizatheka kuchi- kuchitulusa Mm. so tinganene kuti ndi memory kaya kapena ndikachida cholumikiza zinthu zonse kuti zikumbukiridwe ziyende zigwire ntchito moyenera
Um, tikuwuza kwambiri omvera chimene tikupanga apa tikufuna kutenga step yonena kuti kodi nkhani za ndalama yosagwira ndi manja

anakamba nkhani ya data sister gertrude kuti ku america afuna data yonse ya malawi foni izi zopapasazi nthawi ina iliyonse imene munthu ayikapo chala chako umunthu wako umakhala kupita m'masisitimuwa ndi chifukwa chake mlaliki brown anena kuti amatha kumakukumbutsa zimene wamakonda

ndi kuti nzeru zake ndi zakuya kwambiri amachita kumudziwa munthu mkatimkati mwa zokambirana zimene timakhala nazo tinadzafotokoza ku msonkhano wina kunena kuti ma emoji timamatikira m'mafoni kuti mwina munthu wakwiya mwina munthu akusangalala akudumpha m'malere ndi imodzi mwa njira yomudziwira munthu kuti akakondwa kwambiri uyu amapanga chani nde ai zonsezi wazitolera nde akumudziwa munthu Mm. chifukwa kumudziwa munthu ndikophweka kwambiri kumpangira control munthu ndalama Mhm. chifukwa kumudziwa munthu ndikophweka kwambiri kuti adzimuunika munthu pena paliponse pamene ali kupyolera mu digital id

ndi yemweyinso adafotokoza kunena kuti kukubwera chipembedzo chimeneno baibulo lake olemba akhala ai ndipo ndi zimene zikuchitika pakadali pano omvera dziwani kunena kuti tikapanda kumvetsetsa bwino nkhani izi ndi kutenga stepe yoyenera imene sister gertrude akumayikonda kunena kuti kubwerera kukale kupanga upgrade kumene akumatipanga ku tsiku ndi tsiku kuchoka ku ichi kuchoka ichi kubwera pa ichi kudzakhala kovuta kwambiri kuti titulukemo zioneka zophweka lero koma kudzakhala kovuta chifukwa chonoti akamafika kuti akumalizitsa zinthuzi akhala kuti inuyo ineyo atidziwa kotheratu ndipo ayika malire oyenera kumbukirani paja mzimu woyeranso amafika pokwiya kuchoka mwa munthu pa baibulo likuti musamukwiyitse mzimu woyera nayenso ai ali ndi kuthekera kumene akukhazikitsa konena kuti amudziwa munthu kotheratu kuti munthu ameneyu wafika apapa amene ndi ankolo nkovuta kuti achoke ndichoncho chotero kubwera kwa ndalama osagwira ndi manja digital currency programmable money

ine ndimafuna kuzanena kuti kopanda iyeyi china chilichonse sizingatheke ndipo sizingatheke Mhm. Ah, ndimangokamba mwachisanzo kuti kalekale munthu woyankhula ingilishi ndi osayankhula ingilishi amadziwika kwambiri Mm. makamaka mafoni Mm. polemba Mm. pano pa whatsapp akumatheka kumalemba chichewa umasankha language Mm. kuti ineyo ndi amanena chathu chima chakuti nyasa mm. usankha kuti ineyo nyasa ndifuna ndipite kuti chichipite mu english mm. ndikuti ndidina pa english koma kunoko ndizilemba mu chichewa mm. komano pa keyboard panga chizibwera chizungu mm. ngati kumalemba kuti ukupita kuti kutitembenuziratu mu chizungu mm. nkungotumiza kumakhala ngati munthu amene ukuuza nayo ama-

zimenezo zakuchita ndi ai kuteko brothers wewe kunenazo ulendo tinapita ku livingstonia uja paja tinakumana ndi tiazungu taku germany kumene kuja zona zake tijani nkatembetsa nkwati ali pagomo timene tija omvera sanamvere nawo zimene zijazo Eh. ineyo mmodzi mzungu mmodzi ndikucheza naye atabwerera ku germany anakhala ngati ndinakhala ngati ndimatha Chijeremani mpaka anandifunsa kuti kodi umachitha Chijeremani ndinamuza kuti iye wayiwala nkhani zake ndi zimenezo izi mwati bwanji sister ikuti ayiwala kuti apanga zimenezo ndi omwe wayambanso kuzidabwa okhaa nditudi
chabwino omvera nkhani ndi imeneyo afotokoza malibra um, ndi zambiri zochitika zokambiranazi tikhala tikupitiriza lero chimene timapanga ine kwa brother musanafike kuti mwamaliza kodi sindikumalizatu Eh, ine ngati ndimaona kuseka chiseko
chabwino tayankhulani kaye
kutoka ndi ma mmene timu- ti- timayankhula apa mmene mumapangira summary ndiye ndimadzati Ah, mathero a zonsezi mmene mwa- mwavomerezana ndi brother ibu Mm. kuti chilichonse sichingakhale popanda ai Mm. ndiye ndimadzati uh, zija timayankhulana ku ngumbe Mhm. kuti ai akusanduka mulungu akusanduka ka mulungu uh, mmalo moti titsamire kwambiri kwa mulungu tikukhala ngati kuti tingakhale popanda mulungu lero mmalo moti tisakhale popa tisakwanise kukhala popanda mulungu ziyamba kuoneka kuti sitingakhale popanda ai Mm. chifukwa nde kuti ngati ndi cha nzikacho tikufuna kukhala nacho chosagwirika kaya ndi ndalama tizigwiritsa be ntchito nde kuti kothathera kwathu ndi kwa ai Mm. okay chabwino e, ndimanena kuti ti- tikukhala no ko- kodalira ai ai akulowa mmalo mwa mwa mulungu tsopano Mm. Ah, mmene tikunena kuti tikupita kumapeto kwa zinthuzi ah, tikuyeneranso ku- kutseguka maso pa nkhani iyi chifukwa ichi ndi chiopsezo Eh, chinthu chooneka ndi maso komanso mwini wake wa ai yo saoneka ndi maso paja ndinadzanena kuti ndi m- m- mkatikati mwa maso ake a satana mdyerekezi muli kuyankhula kamwa yake sayansi mkati mwa sayansimo mulinso maso awa imenenso ndi ai kapena digital system ija nde tikunena kuti Sizo- sizooneka ndi maso ndalama yosagwirika cha nzika chosagwirika ai akunenedwa timangomufunsa saoneka satana samaoneka kutero kwa anthufe tizingoona kuti tiku- tikutsamira kwambiri kwa ai chilichonse ai ndipo taona ndithu mmalo moti tiyang'ane kwa mulungu tikuyang'ana kwa ai ufumu wake uja akukhazikitsatu mosavuta ndipo ife tikukhala nawo nzika za mu ufumu mwake mwa satana ndi choopsa chimene ndimafuna kuti mwina tichiyankhulenso tisanasiyane kwa lero Mhm. chabwino omvera nkhani ndi imeneyi kunena kuti ndi choopsa kwambiri pang'ono ndi pang'ono anthu tikusanduka kupanda kusamala kukhala nzika za mu ufumu wa satana umene ndi wa new world order tikamba zambiri za zinthu zimenezizi ma episode ena amene tikhale nawo ndimafuna ndikukumbutseni kunena kuti pali mafunso ambiri amene anthu mwafunsa mafunso amenewo ayankhidwa pa bwalo lino limodzi mwa funso limene anthu munafunsa ndi lonena kuti ngati digital money ndi imene iyi mudafunsira muja komanso ngati nkhani ya digital id yafika poterepa kodi nanga mauthenga abwinowa tikumawamveranso kudzera mu zinthu zamakono zomwezi

kuti wina wina anachita funso kuti nangano obwerera kukale wosonu akadali momo wosonu muzamakonomo kali ndiraso muzamakono zomwezi nditodi so mafunso ngati amenewawa tikambirana kuti kodi mmene zikuteremu tikuyenera kutani kodi kugwiritsa ntchito zimenezi pakadali pano ndikuti mulungu wasiyana naye kodi mapembedzedwe akafika uku titani kodi mmene tikamba nkhani kuti yesu adatiuza kuti tichoke mu yerusalemu mu yudeya nthawi ya kupita kunja kwa mizinda kupita kumapiri zimenezizi ifeyo tiponda motani nanga kuti tipulumuke mu msampha umene satana akutcherawo titani kwenikweni izi zonse omvera tikhala tikukambirana muzokambiranazi koma tayamba masitepe athu pang'ono-pang'ono kuti zisachuluke cholinga inu mutsatire bwino funso lanu mupereke mogwirizana ndi zimene takambirana pakadali pano kuti tikamabwera m'magawo enawo tikwanitse kuyenda bwino limodzi chifukwa kwina kuti tilowa mkati kwambiri kwa zinthuzi kuposa mmene takambira apapa munamva mchemwali wangayu apa anafotokoza kunena kuti zikukhala ngati kupita ku ndende sinakwane iyayi nde tiona kuti tichita nazo motani zimenezonso sitikufuna kudzakayimbidwa mulandu ndi mulungu wakumwamba kuti ndakupasani chidziwitso mwazi wa amalawi ndidzaufuna m'manja mwanu ifeyo zimenezozo sitikufuna kutero ndisanatseke kwa lero lino ndifuna ndiwapatse mpata anthuwa kumene tayambira kuja kufika pano mwina nkutheka wina wakumbukira china chake afuna atayankhulako mawu pang'ono chabe tiyamba ndi sister bless Ah, chimene mwina ndakumbukira ndichonena kuti panopa chilichonse chili malo mwake ndi chaka cha 2025 chomwechi chimene elon musk wakwanitsa kuyika starlink yake yonena kuti intaneti sitikufunikiranso kugulanso data kuchokera ku airtel money kachani koma tikangopanga subscribe ndiye kuti tizipanga direct tizipanga connect direct ku satellite kusonyeza zoti chilichonsedi chili malo mwake chifukwa satellite imapezeka pena paliponse siyiona kuti munthu ali ku country kapena ali mtauni kapena ali pati kusonyeza chilichonsedi chili m'malo mwake tingodikira kunena kuti yesu khristu avomereze kunena kuti mphepozo zisiyidwe ine mongomaliza ngati mmene mfundo yakambidwa apayi kuteroko ma dongle akhala akugwira ntchito kwambiri tagwiritsa ntchito ma dongle anthufe pano tingogwiritsa ntchito mafoni kupanga connect internet mopanda vuto timagajeti tambiri ta internet panopo sitikugwiranso ntchito ndithudi komanso dziwani kuti mmene ku irani kuli chipwirikiti pakadali pano dziko la irani linadula intaneti elon musk lero lomwe wangoyatsa starlink koma anthu ndakulumikizana mosavuta Eh. mlaliki ibra mukuti bwanji
ine nyimbo yemba iyi Mm. daniel chapter 12 verse number 4 ndimaikonda kwambiri verse imeneyi Mhm. koma iwe danieli sekera mawu awa nukomere chizindikiro buku ili mpaka nthawi ya chimaliziro ambiri azathamanga chauko ndi chauko ndi chiziwiso chizachuluka sitingakane m'bado wa makono ndifeyo ndipo sitingathawe zinthu zizagwera ifeyo komano mulungu wayika populumukirapo ndipo ndi pa yesu timukhulupirire yesu mantha zinthu zonse sitingakhale nawo ine ndingoyankhula mawu ochepa otero ndathokoza kwambiri sister gertrude Brother,
ndikumakhala ndi zoyankhula zochuluka koma kumasowa kuti ndiyambira pati Mm. chifukwa zachulukisa Mm. komanso zikufika polemera Mm. e, tikumati tikatenga mauthenga kuphatikiza maumboni kuzatapanga pulasi zizindikiro za kwa nthawi kuzaphatikizira masomphenya plus malembo a mutu ukumapweteka kwambiri kuona kuti nthawi imene tatsala nayo ndi yochepa chizungulire patiponso komanso zizungulire zizungulire ndetikaona zija abwera atchula Elon Musk wapanga icho apo uko nkhondo ikutere uko uku digital system ikukhala m'malo AI ali pamwamba pa zonse anthuni zili kumapeto Mm. Mhm. titatha kuziwa zonsezi titatha kuzizindikira ndikumaziwa pamene ife tili kodi tapangapo chani zonsezitu ndi programu iyi mafunsowa nkhani yake ndiyokonzekeretsa wina ndi nzake Mm. kodi kukonzekako tikukonzekadi Mhm. kodi tatengapo stepe yonena kuti izi zikubwerazi ineyo stand yanga ndi iyi Mhm. chifukwa chimene chikutitsaliratu ndi chimenecho muja ayankhulira sister bless kuti chilichonse chili m'malo mwake koma inu ndi ine ndi amene sitili m'malo Mm.

zivomerezi timaziona ndi maso kuti ndicho chamenya uko kaya ndi njala zili pakati pathu tikuziona kaya ndi kuzilala kwa chikondi kulipo kaya ndi nkhondo koma anthuni nkhani ya chisautso chachikulu ndi nkhani ya mkuluwiko komanso nkhani ya lemba la chirombo chirombo ndi pano lake mawu aja munatiyankhulira brother timunatiwerengera kuchiyambi Mm. mawu aja anabwera mwa mkuluwiko izi zinazi timaziona zikuchitika ndi maso ndipo ndikuti timaziona maumboni tili nawo koma nkhani ya mkuluwiko yonena kuti owerenga azindikire apa pali nzeru zikutanthauza kuti si za straight forward Mhm. koma tikayamba vumbutso satini mavesi 10 oyambirira aja akukamba za chirombo chimodzi chimene ndi ulamuliro komanso mkati mwa chirombocho muli mitu te- mwali muli nyanga khumi mitu 7 mulinso mi- makolona 7 Mhm. ndi chirombo chimodzi imene ndi mwina ndi mgwirizano wa maiko ochuluka ngati Eu- european union ku africa kunonso chirombocho chikhala chikuzuka chokhala ndi mitu yambirimbiri Mm. mene tikuteromo tikupita kumalekezero ndi kumapeto kutero mateyo 24 uja usanatheretu ponena kuti kulalikidwa kwa uthenga wabwino umene takhala tikulalikira mulungu nkutsegula mawindo nkutsegula ziseko ma avenue ambiri ndiye kuti kaya ndi pa whatsapp kaya ndi mmisikamu kaya ndi, ndi pa youtube kaya ndi pati mauthenga kulalikidwa pena paliponse kuchitira umboni kodi mukuganiza kuti verse 15 16 ndi 17 ndi 18 sikwana Mhm. zonsezo taziona ndi maso zachitika lero tafika pa verse 15 chisautso chachikulu chija koma sitikufuna tikuvomereza kuteroko tili pakalikiliki pofunsana kuti kodi izi ndizoona kodi ine nditere kodi apa ndikukuuzani kwinako kusavomereza zinthuzi zathapo tiyeni tivomereze kuti chisautso chija tikuyang'anana nacho ndipo tikuyenera tipange chisankho chopanga nawo za munjira yotakasuka kapena zopita ku njira yopapatiza Mhm. ambuye ambuye ameni ambuye atithandize kuti kodi inu mupanga chisankho choyenda njira yopapatiza imene ambiri yo- yotakata imene ambiri ayendamo kapena musankha kuyenda njira yopapatiza imene ndi owerengeka okha amene amayenda mmenemo zisankho za moyo wanu kodi mukufuna moyo wanu ukhale otakasuka kapenabe mukusankha kuti muziyenda cham'mbali momwemo chifukwa njirayo ndi yopapatiza ndikunena kuti tika- tikumananso mu gawo lina limene tidzayambe ndikulowa mkati kwambiri inuyo ngati muli ndi funso kapena muli ndi ndemanga komanso mwina mukufuna mutatenga nawo gawo mu programu iyi chitsekochi tachitsegula lankhula ndi admin wina aliyense kumasiku akumapeto ano ndipo chitsekochi chikatsegulidwa mupatsidwa mpando kuti mukhale poteropo mufotokoze zimene inuyonso mukudziwa ndipo ngati muli ndi funso funso lanu ndikupempheni musatumize VN muchite kulemba funso lanulo chifukwa ma VN amachuluka mwina sitikwanitsa kumvetsera koma mukalemba ndikulonjeza pano kuti ndikwanitsa kuwerenga ndikudzawerenga funsolo pano komanso mu programu ina tikamakumana tidzatsegula laini kuti ife tikukambirana chonchi inuyo mudzakwanitse kuyimba foni ndikupereka funso lanu tikadali muzokambiranazi anthuwa adzayankha funso lanu tidzachita kulemba mmagulu a whatsapp kuti kuyambira nthawi yakuti yakuti mpaka nthawi yakuti yakuti tikutsegula malayini kuti mutumize mafunso anu omvera dziwani kunena kuti moyo ungavuta ungatani koma tsiku lina lake yesu khristu abwera

monga akambira azinzanga kuti zinthuzi zathapo ndipo izi nzoona bwanji ife tingokonza moyo wathu kuti timulandire yesu khristu akhale ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu chifukwa kwa onse amamulandira mwanayo yesu khristu anawapatsa mphamvu yakukhala ana a mulungu akumwamba tikumananso mpulogalamu inayo tidzakambirananso zina zakuya kuyambira pamene talekeza pano tikudzayankha mafunso anu aja kuti kodi munthu wakumudzi zikumkhudza nanga amene tikugwira ntchito kutumikira uthenga wabwinowu njira zimene tikugwiritsa ntchitozi ma mode a transfer amene tikupangawa kodi tili mu sistimuyo kapena ayi kodi lemba talandira kapena ayi pangani chisankho mudzakhalenso pomwepo tikamabwera ndi programu ina tikupemphe mlaliki ibra kuti upemphere tipemphere
olemekezeka ndinu yehova mulungu wathu amene mnalenga zonse kumwamba ndi dziko lapansi mulungu tikukhala mmasiku ovuta kwambiri amene nzeru zozama zili pakati pathu zinthu zimene nzamakono zapamwamba zikuchitika pakati pathu ife ana anu mwativumbulutsira vumbulutso kuti tithandizane kuti zinthu zimenezi zimene zikubwera pakati pathuzi tingazipewe bwanji nanga tingakhale bwanji ndi zinthu zimenezi mulungu wakumwamba muwathandize anthu amene akumvera pa zonse takambirana amve ndi khutu lanu la uzimu ndipo akhalepo ndi kutengapo chiganizo chabwino pakuchita zoyenera zokhazo zoyenera kukomera dzina lanu mulungu wakumwamba mulemekezeke chifukwa programu yathu ikhala ikupitirirabe mutithandize mulungu wakumwamba kuti muzitivumbulutsira pakamwa pa mawu kuti tiziyankhula zazikulu ndi za ulemerero wanu mukhale nafe mutitsogolere mwa ubwino wa dzina lanu mwa khristu yesu amen amen